Мэзкуу дэт тхыдэмкӏэ къэрал музейм и щӏэныгъэ лэжьакӏуэ, археолог Кадиевэ Аннэщ. Мы щӏыпӏэм лъэхъэнищ зэрыщызэблэкӏам и щыхьэтщ къыщӏах хьэпшыпхэр. Дызыхэпсэукӏ лъэхъэнэм ипэ къихуэу, еянэ лӏэщӏыгъуэм щыщӏэдзауэ ди лъэхъэнэм и ебланэ лӏэщӏыгъуэ пщӏондэ цӏыху щыпсэуащ мы щыгум. Ауэ ди лъэхъэнэм и еплӏанэ лӏэщӏыгъуэм и етӏуанэ ӏыхьэм щӏигъэжьауэ етхуанэ лӏэщӏыгъуэ пщӏондэ доху. Щӏыдэхур я зэманым къриубыдэ хьэпшып иджыри къамыгъуэтакӏыуращ, е пэж дыдэу а пӏалъэм цӏыху мыбдей имысыжауращ. Дяпэкӏэ зэхэкӏыну ӏуэхущ ар, сыту жыпӏэмэ, лэжьыгъэу мы щыгум иджыри илъым гъунэ имыӏэ. Си гъащӏэр хурикъуащэрэт мыбдей илъыр къэтӏыным, джыным, жеӏэ Аннэ. Гъэщӏэгъуэнщ лэжьэн зэрыщӏадзэу археологэ гупыр япэу зэрихьэлӏа тӏыгъэхэр. Зым и гущӏыӏу адрейр къилъу къат-къату зэтет кхъэм иужь дыдэу щыщӏалъхьа теухуауэ сабиикхъэу къыщӏэкӏащ, курыт лӏэщӏыгъуэхэм хуэкӏуэу.

Илъэс минрэ щитхум щӏигъукӏэ мы щыгум цӏыху зэрисам къыщӏах хьэпшыпхэр щыхьэт техъуэ щхьэкӏэ, ахэр зы лъэпкъыу щыта, щымыта.
Мы до сих пор не можем ответить на него со стопроцентной уверенностью. Но во всяком случае работы именно нашей экспедиции показали, что с предскифского времени, с 8 века до нашей эры, по сарматское время, по первую половину

Мы Кавказ Ищхъэрэр зэи зы лъэпкъыу щытакъым. Мыр мис иджысту къызэрекӏуэкӏым хуэдабзэу зыхэшэпхъауэ, зыхэзэрыхьауэ сытым дей къекӏуэкӏыу щыта. Сыт щхьэ жыпӏэм, мыр сытым дей я зекӏуапӏэу, бэзэр жыпӏэми, мыс жыпӏэми, тыкуэн жыпӏэми, щапӏэ жыпӏэми, гъуэгу зекӏуапӏэу ауэдэу щыщытакӏэ, мыбы лъэпкъ гъэщӏэгъуэн куэд щыщыӏа, къэралыгъуэ теухуауи, лъэпкъ ӏуэхугъуэ теухуауи. Мыбы зы къару лъэщ зэрыщыӏари мыбы зы къару лъэщ, мис а наемник жыхуэтӏэхэм хуэдэ зауэлӏхэр зэрыщыӏари псори къыщегъэлъагъуэ мыбы хьэпшып къыщӏэкӏхэм. Аращи, ахэр къызыхэкӏыжа лъэпкъыр ар лъэпкъ мыхьэнэншэу щытаӏым.
Археологхэм зи гугъу ящӏ лъэхъэнэхэм апхуэдэ фӏэщыгъэ яӏэ щӏэхъуам щхьэусыгъуэ хэха иӏэщ. Псалъэм папщӏэ, Щэрмэт лъэхъэнэм Щэрмэт цӏэр щӏратар, абы щыгъуэ псэуа лъэпкъхэм щыщу, щэрмэтхэр нэхъ лъэрызехьэт, нэхъ цӏэрыӏуэти аращ. Армыхъуамэ, мы хьэпшыпыр щэрмэт лъэхъэнэм щыщщ жаӏамэ, ар къызыщӏэнар пыухыкӏауэ щэрмэт лъэпкъыураӏым. Апхуэдэ дыдэущ алан лъэхъэнэми узэреплъын хуейр. Конечно, человек интересуется в первую очередь

Сабиикхъэм и лъабжьэкӏэ къыщагъуэтащ археологхэм гъэщӏэгъуэн дыдэ ящыхъуа цӏыхубз хьэпшыпхэр. Зрагъэщӏэращӏэу бгъэгум ирадзэу щыта лэрыпсыр зэрызэхэт пкъыгъуэхэм ящыщ гуэрхэр археологхэм я щыпэлъагъущ. Ди лъэхъэнэм ипэ къихуэу еянэ, ебланэ лӏэщӏыгъуэхэм хуокӏуэ. Къуэкӏыпӏэ къуэбэн культурэм щыщ тӏыгъэхэм зэи къыщагъуэтакъым мыпхуэдэ.
Мыр щхьэкъупщхьэ, мыр и дзажэхэра? Щӏалэщ и дзажэхэмкӏэ, и щхьэмкӏэ. Итӏанэ и щхьэкъупщхьэ уеплъу щытмэ, и щхьэщӏыбыр хэшауэ щытауэ къыщӏэкӏыну. Ар етӏуанэ лӏэщӏыгъуэм ущыщӏэдзауэ, ебгъуанэ, епщӏанэ лӏэщӏыгъуэ хъухукӏэ ящӏу щыта мы щӏыпӏэм щыпсэуахэми, модкӏэ мо нэхъ ипщэкӏэ щыпсэуахэми. Сабийр цӏыкӏу щыцӏыкӏум дей и щхьэщӏыбым кӏапсэ, фэкӏапсэ иращӏэти, бгъузу кърашэкӏти, хуэмурэ зэман дэкӏыхукӏэ, тӏэкӏу нэхъ ин хъухукӏэ иджыри зы кърашэкӏым, иджы зы кърашэкӏыурэ и щхьэкъупщхьэ кӏыхь ящӏу щыта. Зэры, япэщӏыкӏэ зэрагугъамкӏэ, нэхъ абы щыгъуэм я фӏэщхъуныгъэ щытам, я диным епхауэ, сыту а ӏуэхухэр зэфӏэзыгъэкӏыу щыта, жрец жыхуэтӏэхэра я гугъа. Ауэ иужьрей зэманым куэду къыщӏэкӏын щӏидза. Аращи, иджыпсту зэрагугъэмкӏэ, нэхъ къулейхэм, нэхъ зыхузэфӏэкӏхэм, мыдрей цӏыху ауэ къызэрыгуэкӏхэм зэрызыкъыхагъэщын щхьэкӏэ, зыкъызэрыхагъэщын щхьэкӏэ, ауэду ящӏу щытауэ, ауэду иджыпсту хуагъэфащэ. Мыдэ дызэрысыр катакомбэр етхуанэ лӏэщӏыгъуэм и етӏуанэ ӏыхьэм къыщыщӏэдзауэ, мыдэ епщыкӏутӏанэ лӏэщӏыгъуэ хъухукӏэ къыдокӏуей, мис мыхуэду ящӏурэ, мис бгъэдыхьэпӏэ иӏэуэ, пэшым хуэдэу къищӏыкӏауэ, мис зэрытлъагъущи, зы хьэдэ илъынкӏэ хъуну и илъу къыщыдгъуэта щыӏэ. И я щхьэхэр псори хэшауэ, мис мы щхьэкъупщхьэмкӏэ куэд пхужоӏэ, и ныбжьыр, зиӏысыр, антропологие, щхьэкъупщхьэ формэр къапщтэмэ, сыт хуэдэ лъэпкъхэр и благъэу щыта. Ауэ мыхэр уже средневековье, мыхэр мис псалъэм папщӏэ иджыпсту дызыбгъэдэсыр илъэс минрэ ныкъуэрэ мэхъу. Нобэрей лъэпкъ сыт хуэдэхэр и благъэу щыта жыпӏэмэ ауэдэ упщӏэхэри нэхъ зэпкърыпхынууэ сэбэп мэхъу. Щхьэкъупщхьэр куэдрэ къанэӏымэ. Псалъэм папщӏэ, мис а кобан, ебланэ лӏэщӏыгъуэм до нашей эры къыщӏэдзауэ еплӏанэ, етхуанэ, еплӏанэ ещанэ до нашей эрым къэсыхукӏэ, щхьэкъупщхьэр тэмэму дгъуэтӏымэ. Ну, мэщащэ, исраф мэхъури, ари къэхутэныгъэ ӏуэхум зэран хуохъу. Илъэс мин бжыгъэкӏэ щӏым щӏэлъа хьэпшыпхэр къызэратӏэщӏу псынщӏэ дыдэу мэкӏуэд. Къызыхэщӏыкӏам теухуауэ яджынуи хунэмысу мо ныкъуэщӏэкӏуадэ къатӏэщӏар мыщэщэн папщӏэ реставраторхэр мэлажьэ. Вы на что-то напоролись, например, что нужно обязательно спасать, пока она не дойдет до музея.

Мыр къатиплӏ, къатитху жыхуиӏэм адэу зытелъу ауэду щыт кхъэ. Мыр и кӏэм нэгъэсауэ, къэгъэкъэбзауэ, псори сыт хуэдэ анализ жыхуэпӏэри, сыт хуэдэ адрей къэралхэм щыӏэхэм егъэпщэныгъэ жыхуэпӏэри, псори егъэкӏуэкӏауэ. Мис итӏанэ утыку илъхьэн хуей ӏуэхугъуэ. Хэт къыгурыбгъэӏуэну ухуейуэ щытми. Иджысту къызэрыгуэкӏыу мыдей ухыхьэри мобыхэм щыщ къыхэпхыу. Мыр мыра зиӏыс, мыр мыра зиӏыс жыпӏэу а зы хьэпшыпым теухуауэ зыгуэр къыгурыбгъэӏуэфыну. Ауэ зэгъусэу, зэпхауэ, Зы лъэпкъ ӏуэхугъуэ гуэркӏэ, зы къэралыгъуэ ӏуэхугъуэ гуэркӏэ къэбгъэлъэгъуэн щхьэ, ауэдэу утыку къиплъхьэн щхьэ, и кӏэм нэгъэсауэ, мыбы елэжьауэ, къыщӏэкӏа хьэпшыпу хъуар псори зыхуэхьэсауэ ар хьэдуи щрет, хьэпшыпуи щрети, ахэр псори зэгъэпщэжауэ, мыбы ящӏари, зиӏыси, зи тхыдэри, псори кууэ бджын ӏуэхугъуэм. Ауэдэу къызэрыгуэкӏыу, мэ жыпӏэу занщӏэу зыгуэрым бгъэдэплъхьэу къыбгурыӏуэн ӏуэхугъуэу щыткъымэ. Тӏуэ-чум

Гъэщӏэгъуэнӏэ мы къупщхьэр.
Блэгъу, зэдэщӏыкӏауэ. Блэгъум йоплъэри гъэр зэрыхъуныр, ӏуэхухэр зэрыхъуныр, бэгъавэ къохъулӏэн жаӏэу зым дей ди адэжьхэм къагъэнаӏуэу, ар яшха иужькӏэ дащӏыкӏыжрэ зэрыхъукӏэ щӏым е щӏатӏэжу е ну лей ирамыхыу сыт ауэду моуэ хэхауэ ӏуэхухэр ирахьэлӏу ауэду щыта. Аращи, мыр илъэс мин бжыгъи жысӏэнкъым, ауэ зы минрэ ныкъуэрэ хуэдэ и ныбжьу ауэду щӏэлъу щытщи, ар и кӏыхьагъкӏэ зэрыдэщӏыкӏари ари гъэщӏэгъуэн дыдэ ауэдэ япэу дрихьэлӏура. Ауэ блэгъум и къыпищэ формэу Шым и къупщхьэ зэрытыпӏэ и позвоночник жыхуэтӏэр ауэдэ хэлъщ. Абы и пэжкӏэ абдей щхьэ къыщыщӏэха дыгъужьыщхьэхэ, зым дыгъужьыщхьэ жеӏэ, зым хьэм и щхьэ жеӏэ. Аращи, ауэдэ къыщӏэкӏа абы псоми къыхэкӏыжкӏэ тризнэ жиӏэу ауэдэ щытщи, ауэдэ зыгуэру мы ӏуэхухэр къыщатӏым, мы кхъэр къыщатӏым щыгъуэ, шхыныгъуэу абы щыгъуэм яӏахэм щыщ яшхыу щӏалъхьэжауэ ауэду дызэреплъри, А зэманым а къупщхьэри дащӏыкӏа. Ари лъэпкъ ӏуэхугъуэ къытхэнахьэм щыщу адэ ижьыж лъандэрэ къадэгъуэгурыкӏуэу щытауэ пхужыӏэну а ӏуэхугъуэ а лъэпкъ къупщхьэ дэщӏыкӏыныр.
Хуэгъэфэщауэ мыпхуэдэ теплъэщ яӏар нэхъ пасэӏуэу мыбдеж иса лъэпкъхэм я цӏыхубзхэм.

Зеикъуэ щылэжьэн зэрыщӏадзэрэ я гъусэщ Дарья. Къагъуэт и лъэпкъым планшеткӏэ сурэт трех, ар дыдэмкӏи къатӏа щӏы кӏапэм дэнэ дей сыт дапхуэдэу щӏэлъами, а щӏэлъар инагъкӏэ зыхуэдэри, псори зэуэ зыхегъэувэ, иужькӏэ археологхэм я отчетым зэрыкӏуэжыным хуэхьэзыру.

Махуэ псом къриубыдэу археологхэм къатӏэщӏыр мымащӏэ. Къыщӏаха псори лэжьэгъуэ нэужьым къыщыувыӏа зыгъэпсэхупӏэм кърахьэхри, мыхьэпшыпхэм хухаха пэшым щызэхуахьэс. Зы махуэ лэжьыгъэкӏэ мыри мымащӏэ.
Мыхэр сыту къэдгъуэта тӏэкӏура? Куэд ӏей къыщӏокӏ мыхэр катакомбэ жыхуаӏэм. кърахащ. Гъэщӏэгъуэн куэдым дрохьэлӏэ. Нэхъ гъэщӏэгъуэну мис скифский периодым хуэзу гъащхьэ нтӏэ. Мыр зэрагугъэмкӏэ бгырыпх сыт ирагъэлъадурэ дахэ цӏыкӏуу бгырыпх цӏыкӏухэм телът. Абы нэмыщӏыж щыгъын зэрырапхэ. ӏэмэпсымэ куэди къыщӏокӏ щӏыӏу нтӏэ. Мыр псалъэм папщӏэ гъуджэ жыхуиӏэращ. Мыр тӏэкӏи зыхэкъутауэ щытщ. Москва яшэнущ жыхуоӏэ. Иужьым псори зэрыэкспедицэу зэриухыу щыгъынхэр псори зыхуахьэсыжынурэ мыбы махуэ къэс къэдгъуэтахэр къыдохьэхыж. Иужьым зыкӏуэцӏалъхьэнурэ псори Москва драшеину. Москва иужькӏэ реставрация жыхуаӏэм иратри, иужькӏэ е выставкэ ящӏыж, е постояннэ экспонатым халъхьэж, е архивым яхь. Тхыдэмкӏэ музейм и хъумапӏэм кӏуэнущ мыхэр.
Нтӏэ, нтӏэ.
Зэрыщыту.
Нтӏэ. Нэхъ къызэтенэр сыту къыхэщӏыкӏа, нэхъ къызэтенэр домбеякъэ жыхуаӏэращ нэхъыфӏу къызэтенэр. Нэхъ зыхэкъутауэ дызыхуэзэр ар гъущӏрэ. Гъущӏ и органикэ жыхуаӏэр. Кхъуэщынри щӏы илъа нэгъунэ зэрилъу, мыхэр зыри къивмыхауэ, мыпхуэдэу кӏуэнущ. Хьэуэ, мис моуэ адэ дыдэу псори кӏуэнурэ, абы уже реставраторым хуэм цӏыкӏурэ къритхъунщӏыкӏыурэ егъэкъэбзэжыну. Мыбдей иджыпсту къидгъэщэщмэ, езы кхъуэщыныр зыпкърыщэщынкӏэ хъуну. Абдеж щиухкъым археологхэм я лэжьыгъэр. Хьэпшып къатӏэщӏахэр я тегъэщӏапӏэу щӏэныгъэр и лъабжьэу джын щӏадзэнущ. Кӏэщӏ дыдэу къагъэнэӏуа псори щызэхуэхьэсыжа статьяхэр, уеблэм монографиехэр ятхыжынурэ цӏыхубэм ди пащхьэ къралъхьэжынущ. Апхуэдэ щӏыкӏэущ блэкӏа жыжьэм къикӏуэкӏа псор къызэрагъэнэӏуэжыр, дызыщымыгъуазэ тхыдэр зэрызыфӏагъэувэжыр.